Anois Enya, tá sraith pictiúir ansin os do chomhair, an fhoireann ag cruthú go hiontach agus dá bhféadfá le do thoil cur síos a dhéanamh dom ar an tsraith pictiúir sin. Tá daltaí ar ais i gColáiste Eoin i ndiaidh saoire an tsamhraidh i bpictiúr a haon, tá beirt bhuachaillí, Seán agus Mícheál, ag féachaint ar phóstaer De réir dealraimh, tá an scoil ag lorg imreoirí nua iomána don fhoireann. Socraíonn siad ar thriail a bhaint as. Sa tríú phictiúr, deir an traenálaí leo go mbeidh orthu traenáil chrua a dhéanamh dhá uair sa tseachtain tar éis scoile. Tosaíonn na buachaillí ag traenáil go crua, rud a fheictear i bpictiúr a ceathair. Is léir ó phictiúr a cúig go bhfuil an traenálaí sásta leo. Deir sé leis an bhfoireann gur oibrigh siad go dian an bhliain uilig. Faoi dheireadh, tagann lá na craoibhe agus tugann busanna an lucht tacaíochta go dtí an cluiche mar atá le feiceáil i bpictiúr a sé. Is soiléir é go bhfuil an chraobh buaite ag Coláiste Eoin sa tseachtú pictiúr. Feictear an captaen ag ardú an choirn ard san aer. Tá gach duine ar mhuin na muice. Sa phictiúr deireanach, taispeántar an príomhoide ag tabhairt ard-mholadh don fhoireann iománaíochta. Deir sé go mbeidh cóisir ina n-onóir chun comhghairdeachas a ghabháil leo agus chun a mbua iontach a cheiliúradh. Go raibh maith agat as sin, Enya. Bhfuil aon cheist agatsa mar sin? An féidir leat roinnt ceisteanna a chur orm i dtaobh na sraithe seo? Em. Céard a ndeireann an phóstaer sa chéad phictiúr? Sa chéad phictiúr, deir an póstaer, Sraith iomána, imreoirí nua uainn. Cé mhéad imreoir atá ar an bpáirc sa cheathrú phictiúr? Sa cheathrú phictiúr, tá triúr imreoir ar an bpáirc. Cén mí atá ann sa chúigiú pictiúr? Is cosúil go bhfuil an cúigiú pictiúr go dtarlaíonn sé sin i mí Aibreáin. Roinnt ceisteanna anois agam ortsa. Cé hé an duine insa phictiúr deireanach, Enya a bhfuil spéaclaí á chaitheamh aige? Is é an duine sa phictiúr deireanach atá spéaclaí á chaitheamh aige ná an príomhoide. Sin é, is dócha gurb é sin an príomhoide. Agus insa phictiúr céanna, níl carbhat thart ar a mhuineál ag an traenálaí, ach cad tá thart ar a mhuineál aige? Tá feadóg thart ar mhuineál aige. Tá feadóg aige, tá, go maith. Agus i bpictiúr, abraimís pictiúr uimhir a seacht ansin insa cheann sin, Enya, cad tá á ardú thar a cheann ag an gCaptaen? Tá, tá an gcorn a bhuaigh, a bhuaigh an fhoireann á ardú ag an gCaptaen. Sin í Enya Ware ansin as Inis i gContae an Chláir ach tá canúint álainn aici, Áine, ná fuil? Fíorálainn, fíorálainn, caithfidh mé. Caithfidh mé just an scéal a mhíniú faoi sin, as Contae an Chláir, mar a deirim, do Enya Ware ach is cainteoir dúchais í, a tógadh le Gaeilge agus a tógadh, go deimhin, a máthair le Gaeilge i gContae an Chláir agus tagann an chanúint Ultach sin ó sheanamháthair le Enya a tháinig chun cónaí anseo i gContae an Chláir. agus tá sé go haoibhinn ar fad. foghraíocht aoibhinn dílis aici don gcanúint agus cé go bhfuil, is dócha, smut de bhlas na Gaelscoile agus de bhlas Chontae an Chláir chomh maith air, tá an chanúint dílis ann fós, ná fuil, Áine? Agus tá foghraíocht agus tá cruinneas teanga. Cruinneas. Ní dóigh liom go mbeidh fadhb ar bith aici ag fáil an 20 marc. No, ní bheidh. Agus beimid ag éisteacht lena thuilleadh ó Áine agus ó na daltaí eile. I gcaitheamh na sraithe chualamar an cúigear atá ag glacadh páirt ann i gcéad chlár na sraithe don tseachtain seo. Tá trí chlár eile le dul agus cloisfimid na fiche agallamh ar fad agus na fiche sraith pictiúr ar fad le linn na sraithe seo. Beimid ag caint ar ghnéithe eile den scrúdú béil agus is fiú tagairt dóibh sin a dhéanamh anois, Áine. Is fiú. Táimid ag caint ar, tá ceithre chuid ann. Cad iad na ceithre chuid atá insa scrúdú béil mar atá sé? eagartha i láthair na huaire. Fáiltiú, léamh na filíochta, sraith pictiúr is an comhrá ginearálta ina dhiaidh sin. Agus mar a deirim, táimidne ag díriú go speisialta ar an tsraith pictiúr agus beimid ag caint insa chéad chlár eile ar an scéim mharcála a bhaineann leis sin. Ach pléimis an fáiltiú, sin i dtosach. Áine, tá sonraí ar leith ag teastáil ansin. Cé mhéad marcanna atá ar fáil as an dá chéad daichead marc ar fad atá ar fáil don scrúdú béil. Cé mhéad marcanna atá ar fáil don? Beidh 5 mharc ag fáil. Ní mór an méid é ach is fiú iad a fháil. Is fiú iad, caithfidh mé a rá. So sa mhír seo den scrúdú béil beidh na ceisteanna seo a leanas curtha ar an dalta, Cad is ainm duit? Cén aois thú? Cá bhfuil tú i do chónaí nó Cá bhfuil cónaí ort? Cathain a rugadh tú agus cad í do scrúduimhir? Beidh gach rud críochnaithe taobh istigh de nóiméad amháin agus caithfidh mé a rá go mbíonn roinnt deacrachtaí ag roinnt daltaí le leagan amach na freagraí, cosúil le is é mo dáta breithe ná. Déanann siad dearmad ar an focal ná ag an deireadh so tá sin fíorthábhachtach. Agus chomh maith leis sin is é mo scrúduimhir ná X, Y and Z so. So, ba cheart, really, ba cheart do dhaoine é seo a fhoghlaim de ghlanmheabhair agus é a bheith mar amhrán acu gach aon mhaidin sara n-itheann siad an bricfeasta nó rud éigin mar sin. Ba cheart. Ba cheart. Go leor brionglóidí a bheith acu. No. Tá sé, tá sé chomh simplí leis sin ach eh, é a bheith scríte síos agus foghlamtha de ghlanmheabhair acu. Agus eh, is cuid de, em, an, an tslí a bhfuil sé leagtha amach, tá sé suntasach chomh maith. An fáiltiú, tá crut agus tá struchtúr cinnte ag an bhfáiltiú, tá píosaí eolais áirithe ag teastáil. Téann sé isteach ansin go dtí an fhilíocht agus ansin tá deis agat rud éigin atá foghlamtha agat a chur os comhair an scrúdaitheora. Agus ansin isteach ansin go dtí an sraith pictiúr, sin é an rud go bhfuilimid ag díriú go speisialta air sa chlár seo. Ach go deimhin leis an sraith pictiúr sin, is ina dhiaidh sin amháin a thosnaíonn an comhrá ginearálta oscailte. Agus ba cheart faoin am sin go mbeifeá ar do shuaimhneas, sin an teoiric ar aon chuma. Sin sin an aidhm is dócha, so ba chóir tar éis, thart ar cúig, sé nóiméad beidh tú ag labhairt na Gaeilge so ba chóir go mbeidh gach duine ar ar a suaimhneas. Ar a suaimhneas. Bhuel, eh, go raibh míle maith agat, tá mise ar mo shuaimhneas agus eh an-bhuíoch díotsa as an gcabhair agus an cúnamh atá tú ag tabhairt dúinn insa sraith seo, Áine. Agus eh buíochas eh chomh maith le muintir Ghaelcholáiste an Chláir, leis na múinteoirí Íde Ní Mhuirithe agus Órla Ní Dhonnacha, agus Síle Ní Dheargáin. Agus leis na daltaí a chualamar, cloisfear arís iad insa chéad chlár eile. Sin iad Conall Ó hAiniféin, Áine Mhaoir, Nicole Ní Chathasaigh, Sally Ní Mheadhra agus Alex Mac Uidhir. Tá na hagallaimh ar fad ón tsraith seo ar fáil mar phodchraoltaí fuaime agus chomh maith i bhfoirm físeáin ar YouTube! Creid é nó ná creid, níl le déanamh ach cuairt a thabhairt ar leathanach idirlín de chuid Raidió na Gaeltachta ag www.rte.ie. Slash RnaG. Beimidne ar ais ag an am chéanna amárach le cúig agallamh eile óna sraitheanna pictiúr. Go dtí sin, slán agus beannacht.